N ye o ɲɛmɔgɔ ye eh, Mali kɔnɔ yan ani tɔn in bolofara bɛ jamana wɔɔrɔ la ka fara Mali kan n'o ye Burkina jamana ye, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, eh, Guinée ani Sénégal. Donc n ye o fana ɲɛmɔgɔ ye au niveau de la sous région ouest africaine. Donc eh, tɔn in n'i ko ko n ka a ɲɛfɔ, tɔn in ye eh, Baarakɛla npogotigi minnu bɛ bɔ togoda la ka na baara kɛ so kɔnɔ bamakɔ yan tɔn in ye an ka tɔn sigilen walasa an ka hakɛw bɛ se ka bonya cogo min na ka an ka lakana sabati mali kɔnɔ ani jamana kofɔlen bɛɛ lajɛlen na donc an ka tɔn sigikun ye nin ye an ka se ka lafiya an ka baara kɔnɔ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ cogo o cogo la ŋaniya ye o de ye o la an bɛ se ka na donc tɔn in sigi cogo ma Comme n y'a fɔ i ye tɔn in sigira gɛlɛya de kan gɛlɛya de fana kama eh, tɔn ŋaniya tara an fɛ 2009 de san ba fila ni kɔnɔntɔn wagati ka sanga ni an ka degun n'an ka tɔɲɔnw ye baarakɛdenya sira kan eh, ka da kan an ye denmisɛnnin npogotigininw de ye an caman si ma hali san tan ni seegin sɔrɔ donc o kɔrɔ ko an bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ baara in kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen donc an ye tɔn in sigi walasa o gɛlɛya ninnu Tiɲɛ don jamana ye fɛn caman fɔ an ka lakana kan mɔgɔ caman fana bɛ k'i se k'a kan an y'a ye ko lakana in ma sabati ka da nin bɛɛ kɔfɛ donc an ko n dɛmɛ n ka wara la a kunkolo b'i yɛrɛ bolo o de kama an ye tɔn in sigi an ka lakana kama mais tɛna k'a fɔ i ye tɔn in denw bɛɛ ye baarakɛden npogotigiw de ye kalan ni kalanbali diinɛ fɛn o fɛn mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ ye baarakɛden npogotigiw de ye donc an ka tɔn in constitué ni baarala npogotigiw de ye olu dɔrɔn Donc sisan aw yɛrɛ bɛ se k'aw bɛ se k'olu retrouver cogo di pour que ka se k'impliquer nin association in kɔnɔna la ee tɔn in daminɛna quartier dɔ de la an b'a fɔ a ma ko lafiyabugu donc ka bɔ o la an y'an ŋaniya ta ka tɔn sigi bamakɔ quartier caman na n tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ parce que quartier ka ca hali n t'a hakɛ dɔn bi mais commune fɛn o fɛn bɛ bamakɔ kɔni commune wɔɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ commune an ka groupe tɛ yɔrɔ min na parce que an ye tɔn in sigi k'an to sufɛ barow de la an ka jatigiw fɛ yen an b'a fɔ a ma k'an ka points focaux donc an ye tɔn in sigi an y'an ŋaniya ka tɔn in toni toni bamakɔ quartiers caman na an an tɔɲɔgɔn npogotigiw fara ɲɔgɔn kan an ka sufɛ tɛgɛrɛ tulon ta yɔrɔw la an ka barokɛ yɔrɔw la donc an bɛ tɔn ɲɛfɔ u ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye u ka damafan an bɛ kulu wɛrɛ former fan wɛrɛ fɛ ainsi de suite dɔnku o kulu ninnu fɛn fɛn bɛ sigi o bɛ daminɛ mɔgɔ tan ka yɛlɛ sanfɛ dɔnku su o su i b'a sɔrɔ an bɛ yaala gurupu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka baro k'u fɛ k'an ka hakɛw ɲɛfɔ an ka kan ni min ye baara kɔnɔ k'o ɲɛfɔ o dɔ ye an ka dumuni ko an ka siyɔrɔ ko an ka sarako an minɛ cogoya an ka kan ka baara kɛ ka sɔrɔ an bɛ si jumɛn na an ka baara bila cogo min an bɛ kuma an ka lakana fɛn bɛ an ka lakana kɔnɔna la an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan o baro ninnu sen fɛ sufɛlaw la dɔnku baro an bɛ yɔrɔ ten yen i n'a fɔ ni bi ye juma su n'o kari dɔ la sini b'a sɔrɔ o fana ye kari dɔ ta ye sinikɛnɛ ainsi de suite fo dɔgɔkun ban dɔnku o kɔnɔna la ni kunnafoni fɛn bɛ tɔn bolo tɔn kun kan an bɛ kunnafoni ninnu cari gurupu na cogo la tantɔ ani ni kunnafoni fana bɛ gurupu ninnu kɔnɔ ka min kan ka da tɔn yɛrɛ fana jabala tulo kan n'o y'a bureau exécutif ye o fana kunnafoni kunnafoniw bɛ sɛsin ni cogo la tantɔ ka se ka yɛrɛ remonte ka na tɔn biro kɔnɔ dɔnku ye mɛ da son k'a fɔ tɔn yɛrɛ bi an bɛ mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na mali dɔrɔn kɔnɔ bi baarakɛden npogotigi yɛrɛyɛrɛ mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn jate an b'o de la mali kɔnɔ bi dɔnku o tilalen bɛ gurupu sigiyɔrɔma tan ni wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ ani segu ani kulukɔrɔ vili dɔnku an bɛ olu bɛɛ kunnafoni sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun i b'a sɔrɔ an ka gurupu bɛɛ kunnafoni b'an bolo fɛn fɛn fana mana kɛ biro la i b'a sɔrɔ gurupu bɛɛ b'o olu fɔ kalama kelen kelen ka sanga ninnu ka munumunuli an ka biro ye mɔgɔ tan ni wolonwula de ye bi a bɛɛ ye baarakɛden npogotigi de ye anw ye mɔgɔ bɛ ko kɛ i ka daminɛ i yɛrɛ i yɛrɛ fili la fɔlɔ i yɛrɛ se la parce que dɛmɛ mana o dɛmɛ beleba ye mɛ anw ma wari dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka gofɛrɛnaman yɔrɔ la kabini an ye tɔn sigi fo bi appui technique kɔni bɛ yen n'o ye u to ka fɔrɔmasɔnw k'an kun na ni ko bɛ denmisɛnninw kun kan u b'an wele k'an da don o kuma la kuma caman na ani ko min bɛ musow kun kan ani ko min bɛ baarakɛla kun kan dɔnku kuma caman n'u b'o fɛn ninnu kɛ u b'an wele k'an sen don ko ninnu na ani n'an sera ni e, laɲini fana y'u ma e, u b'u se kɛ a la kuma dɔw la mɛ k'a fɔ de ko an delila ka porojɛ dɔ sumi u la u ye min finanse ou bien k'u delila ka appui dɔ de k'an ye wariko ta sira fɛ kabini an sigira ne hakili t'a la k'o kɛra dɔnku o ma deli ka kɛ bɔn ne hakili la an ka gɛlɛya ka tagaya la ne hakili o o bɛ komi min kunba tɛ o la parce que n'i y'a fɔ ka ma ko baarakɛden mali kɔnɔ yan min b'a la bɛɛ b'a dɔn donc surtout mɔgɔ min ka baara sirilen bɛ lakana kama ne hakili n'i ko ko bi ko denmisɛnnin u bɛ pɛrezfinina bɛ mali kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi i b'a daminɛ baarakɛla npogotigi de la parce que ko ko mɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔlen don diɲɛ kɔnɔ i ko mɔgɔ mɔgɔ de don diɲɛ kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ o fana sinsinnen bɛ baarakɛla de kɔ la a ka so donc ne hakili n'i bɛ kɛlɛ daminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ lakana baara kɛ i ka escalier sen da yɔrɔ fɔlɔ kan ka kɛ baarakɛlaw ka lakana de ye bi Mali kɔnɔ surtout mais an y'a ye k'a fɔ kuma caman na o tɛ yen donc k'a fɔ k'an bɛ lɛtɛrɛ ta ka taa adressé u la k'a fɔ ko nin mago b'an na a ye nin k'an ye déjà u bɛ an ka degun dɔn an bɛ kan ka mali ka baara de k'a plasi la jamana ka anw lakana ma bɛ k'a kɛ donc premier pas ne hakili la c'est gouvernement tɛna k'a fɔ n bɛ ka nin kɛ donc an bɛ se a p ni de ye mais an y'a ye k'a fɔ o tɛ yen ani an ye recommandation caman kɛ an ka activitéw kɔfɛ ka an bɛ activité caman kɛ san kɔnɔ misali la dɔ ye forum national ye an y'o ta saba mali la yan forum ninnu bɛɛ bɛ kuma an ka cogoyaw de kan an yɛrɛ de bɛ bɔ ka jama caman bɛ bɔ ka gouvernement kan an ka hakɛw la k'a fɔ anw ye nin mɔgɔ sugu in de nin kunko de bɛ anw da la nin laɲini de bɛ anw bolo k'a kɛ an ka kunko ɲɛnabɔli la donc ni eh, forum banna an bɛ rapport min kɛ an b'a déposer ministère minnu bɛ concerné de an b'a déposer olu la et ce rapport là contient des recommandations donc k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin nin ye kɛ an bɛ nin nin kɔ mais jusque là an ma suite sɔrɔ olu si la fɔlɔ donc pour te dire que Lɛtiri adreseli k'a fɔ ko a ye nin k'an ye, o bɛ sɔn ka kɛ an ka recommandation ninnu de ye, an ka laɲini bɛ k'olu de kɔnɔ tuma caman. Komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan recommandation caman b'a la n'an b'a fɔ olu ma degun n'aw ka difficultés i bɛ se ka fila saba fɔ an ye difficulté minnu yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ la bi k'o bɛ k'aw tɔɔrɔ kosɛbɛ? Anw ka difficulté ka ca, ni an ko k'an b'a bɛɛ fɔ yan peut être heure bɛna sɔrɔ an ma tila, an ka difficulté belebeleba yɛrɛ ye min ye bi, o de ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ye gafe minnu ta ko an ka kan ka lakana o gafew fɛ olu tɛ ka labaara et puis gafe ninnu kɔnɔ kuma ne bɛ se k'a fɔ k'a dogolen don parce que mɔgɔw confusion b'a kɔnɔ baarakɛla ka degun fɔlɔfɔlɔ ye min ye ne bɛ se ka min fɔ o de ye fɔlɔ baarakɛla yɛrɛ bɛ baara kɛ wari min kama Parce que i bɛ bɔ i fa n'i ba fɛ ka na wari de ɲini o wari in ka dɔgɔn kojugu o n'a ka dɔgɔya fana o tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni aw bɛnna wari min kan sotaga kuma mana se o sɔrɔli bɛ kɛ polisilataga ye n'i ma farati e min ye baara kɛ dɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la i ka hakɛ ɲinitɔ i bɛ sɔrɔ kaso la o degun belebeleba dɔ fana ye min ye an y'a ye k'a fɔ ni anw kunko sera fanga bondaw la tuma caman de an hakɛw bɛ tɛrɛkɛ yen yɛrɛ de an b'a jigiya k'a fɔ de ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ jamana ye sariya jamana de bɛɛ dama ka kan sariya la sariya bɛ ka bɛɛ lakana mais tuma caman na baarakɛden kunko mana se sariya bonda yɛrɛ la de a bɛ tɛrɛkɛ yen de parce que i tɛ kan mɛn i tɛ se ka mɔgɔ dɔn wari t'i bolo jigiya t'i la k'a fɔ mɔgɔ t'i kɔ donc i ka hakɛ bɛ tɛrɛkɛ yen de ka tila k'i don kaso la yɔrɔ la yen nɔ e n'i ka jo mais jalakitigi de bɛna e bin k'i ka hakɛ tɛrɛkɛ fanga bonda min ka kan k'e lakana o yɛrɛ da la yen nɔ u bɛ fangatigi yɛrɛ fɛ yen parce que damu wari tɛ e bolo donc nin gɛlɛyaba ninnu man kan ka fara misɛnmani caman kan n'o ye dumuniko gɛlɛya ye E an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bamakɔ du caman bɛ yen bi baarakɛla ka dumuni n'i y'a ta k'a lajɛ dumuni tɔ de caman ta ye u bɛ kinisɛnɛ u bɛ n'i ye daraka tilefana dun tile kɔnɔ i ka dumuni kelen surɔfana bɛ se ka kɛ kini tɔ dɔrɔn i y'o kalaya k'o dun don n'o tɔ tɛ bɛ si ten daraka o kuma tɛ du caman yɛrɛ kɔnɔ baarakɛla ka ko kan bi o tɛ yen bi a fɔ i ka bɛ ta ma ko daraka tɛ dun an ka so dɛ ani n'an bɔra o fana la ka na tafebolo ɲakataw la o yɔrɔ la n bɛ n sinsin baarakɛden denbatigiw de kan o gɛlɛya fana fɔ bi baarakɛden bɛna baara kɛ tuma min na tuma caman kɔnɔ t'a la den t'a bolo mais kɔnɔ ni den bɛ sɔrɔ baara yɔrɔ de la donc bɛɛ b'i mabɔ a la o wagati parce que denw bɛ kɔnɔ b'a la mais tɛna an dun bɛ tilen k'a fɔ ko baarakɛdenw b'u denw fili u bɛɛ b'u kɔnɔ tiɲɛ u bɛɛ b'u denw faga Pourquoi parce que soutien de tɛ yen accompagnement tɛ yen assistance tɛ yen c'est vrai a tigi ye kɔnɔ de sɔrɔ a kɛra sira o sira ye sa mais ni bɛɛ y'i ban a kɔnɔma de bɛ den b'a bolo a bɛna den kɛ cogo di a tɛ se ka segin ka taa n'a ye so parce que min bɛ so in bɛ hamu bɛ b'i faga de bɛ so i ye danbe caman de bɛ so mais tɛna min kan ka ta baara la bɛɛ b'i boli a ɲɛ ko den denbatigi n tɛ denbatigi fɛ n tɛ musokɔnɔma ta Musokɔnɔma ka baara man nɔgɔn an bɛɛ b'o dɔn, ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ hinɛ a man nɔgɔn mais denbatigi bɛɛ bɛ boli o fana ɲɛ ko n tɛ denbatigi fɛ, e dun tɛ se ka taa ni den ye so donc i nana fɛn min ɲini fana kama i tɛ ka baara fana sɔrɔ ni o ni den ye donc o de bɛna ni denfili ye c'est pas pour les excuser mais ni degun fɔra f'an ka da maga nin yɔrɔ in na donc o gɛlɛya caman caman de b'an kan ka se binkanniwale minnu ma min yɛrɛ caman nana ni den ninnu ye den caman ta diyara ye denw ye an n'a sɔrɔ diyara in ta don man dɔrɔn de b'a kɔfɛ o de nana caman ye e n'i ko mɔgɔ ma ko b'i furu a tigi bɛ furu de a tigi e e kanu b'a tigi la a bɛ sɔn kɔrɔ ma i bolo ale taara k'i bɛ ka nɛgɛn ni a ma tiɲɛ dɔn nin ye gɛlɛyaw de ye ka se bugɔliw ma hali bi dɔ b'a ka baarakɛla ka k'a bugɔ dɔ b'a ka taga k'a nɛni dɔ b'a taga ka dumuni jɛ a la donc o gɛlɛya caman de b'an bolo an an kan o de nana ni tɔn in ŋaniya ye o de y'an ka cri de cœur ye don o don k'a fɔ an ka gɛlɛya ka wuli ka bɔ an kan hakɛ ka sababu bɔ an ka lafiya an ka baara kɔnɔ an bɛ gɛlɛya ninnu anw bɛ suma kuma kɔmi i y'a fɔ ye an ka sufɛya ninnu sen fɛ an ka baro bɛ kɛ yen de i b'a sɔrɔ o tɛ sɔn ka kuma dɔ fɔ yen ayiwa caman b'a yɔrɔ dɔn n'i ko ko bɛɛ o ye mara ko jugu fɛn tɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn n tɛ bɛɛ dɔn mais ni bamakɔ baarakɛla min kɔni bɛ yen k'o t'an dɔn k'o tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ b'an dɔn o ka dɔgɔn dɛ parce que hali taxi bɛ mɔgɔ ta taa an ka da la i ta ma gɛlɛya ninnu mana se i ma an ka kɛ gɛlɛya sugu sugu ye fɔlɔ an ka devoir k'u lakana de parce que u sen ŋaniya de anw ma ye degun min ka bɛ mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ ɲini kun tɛ foyi ye ale tɛ ɲini ka degun ne fɛ ka degun kan e b'a ɲini k'i ka degun wuli ka b'i kan de donc an ka devoir de k'o kɛ donc an b'a ɲɛɲini mun nana ni degun ye degun in bɔra min a sɔrɔla cogo di donc o kɔnɔna san nɔ an bɛ mesure ta en fonction du problème an bɛ se ka minimum ye se k'a tigi lafiya donc o kɔnɔna la on a un centre d'accueil Et pour les filles en détresse, précisément les filles aide ménagères en détresse. Donc centre d'accueil de b'an bolo eh, min mana na ni degun y'an ma tagayɔrɔ t'a tigi bolo ah, san'a tigi ka taa yɛrɛ di tɔɔrɔ suguya wɛrɛ ma donc an b'a tigi accueillir an ka centre la yen nɔ ka a, a, a, a, a bisimila yen donc k'a lamɛn k'a ka degun sugu dɔn a bɛ to yen fana le temps k'a ka problème ka ɲɛnabɔ parce que tagayɔrɔntanya bɛ se ka mɔgɔ don da caman fɛ min t'i sago ye donc o kɔnɔna la an b'u bisimila yɔrɔ na yen an bɛ dɛmɛ kɔni don u ma hali ka se avocat yɔrɔ ma an bɛ taa tribunal la an jugement caman kɛ tribunal la an ye dɔw gagner an perdila dɔw la donc peut-être que an b'an se bɛɛ lajɛlen kɛ pour qu'an ka mɔgɔ bɔ degun in kɔnɔ o y'an ka baara ye ani pour ye k'u ka degun wuli ka b'u kan an t'i dan yan dɔrɔn ma parce que tuma dɔ la mɔgɔw b'u fili degun bɛ an caman mɔgɔ caman sɔrɔ caman bɛ na ka bɔ so ka n'i yɛrɛ di baara sugu dɔ ma n t'a ɲɛdɔn parce mɔgɔ caman maa ni duguba yɛrɛ cogoya caman t'o dɔn dɔnku an b'a daminɛ depuis village de la ka parents lasensibiliser ka filles lasensibiliser k'a f'u ye n'i bɛ taa duguba kɔnɔ donkan de bɛ donso de b'i la dɔnku au lieu de ka so ta da da ka taa baara ɲini yɛrɛ ka di tɔɔrɔ dɔ ma i bɛ se ka tɛmɛ i ka tɔn fɛ tɔn in ye i ta de ye i bɛ se ka tɛmɛ a fɛ hakilisigi kɔnɔ tɔn in bɛ baara ɲini e ye k'i don a la lafiya bɛ sɔrɔ baara min na baara min n'i sara tɛ tigɛ a la baara min i dumuni kɛ k'i fa i bɛ siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ladonmu ɲuman bɛ sɔrɔ i fɛ baara bɛ yen n'i bɛ se ka kumada b'i bolo n'i ko kɛlɛ ko ma bɛn cɛli dɔrɔn k'a fɔ nin kana ma bɛn ma kota foyi tɛ anw ye a la pour que k'a Ka kuma surunya dɔrɔn o tɛ anw fɛ o tɛ anw fɛ an ni mɔgɔ min ɲɛ bɛ caman min sɔn k'an dɔn bamakɔ yan surtout olu bɛ se ka seereya hali patron kunda Patron caman bɛ se ka seereya k'a fɔ ADDAD kɔni mana baarakɛla kɔni d'i ma kɔni di tɔ kɛ fɛn tɛ patron tɛ fɛn sara ADDAD ye k'a ye mɔgɔ ta anw fɛ yen baarakɛla tɛ fɛn d'an ma k'a bɔra anw fana fɛ yen parce que an ka contrat n'a bɛ kɛ c'est à trois nin fɔ ko bi saba don e baarakɛla sigilen don patron sigilen don i ka tɔn sigilen don tɔn bɛ k'i ka garan i ka seere ye i bɛ taa baara sugu na o sugu bɛ f'i ye o baara san bɛ f'i ye i ka repos don bɛ f'i ye par semaine Baara kan ka bila cogo o bilacogo bɛ f'i ye i man ka min min kɛ patron na o bɛ f'i ye patron man ka min min k'i la fana bɛ fɔ patron ɲɛna i sarada bɛ f'i sigilen ɲɛna ye bamanankan tubabukan tɛ a bɛ f'i bamanankan de la dɔnku k'a fɔ i bɛ taa nin baara in kɛ i sara nin kalo la an bɛ tila k'i ɲininka ka tuguni i sigilen patron bɛ i ka wari mara jɔn de bolo a bɛ di jɔnni ma dɔw b'a fɔ aw yɛrɛ k'a mara sinon ni n'a mara bɛna'a dun ou bien a bɛna tunun n bolo dɔw b'a fɔ n yɛrɛ b'a mara dɔnku ni min ko ka b'a mara mɛ an bɛ min kɔni i bɛ tɛ surutu o de ye ka sara bɔ pato bolo dɛrɛti la ka dubara bɔ dɛrɛti la o tɛ komi an faga ka dɔw' la mɛ sɛporo i bɛ tɛ dɛ pti porobi an tɛ laula ye e laula yɛrɛ pa que kuma caman na bara bɛ se ka fa dɔrɔn ma n'o de don ka wari di an bɛ taa pa saba o kuma la n'o de hɔrɔn ne ka taa ka bɔ ka so mais n' an ka mɔgɔ bɛ se ka tunun ten a bɛ se ka bɔ o kɛlɛ sira kan ko bɛ se k'a sɔrɔ o a bɛ se ka taa yɛrɛ di kɛwale ma min t'a sago ye u bɛ min se anw don degun kɔnɔ donc pour éviter tout ça an b'a fɔ baarakɛden sigilen n'i ka wari mara an kɔni fɛ yen kalo kɔnɔ an bɛ pa min ka wari sara bi la an b'a f fɔ i ye i ka wari sarala i yɛrɛ bɛ émarger k'a fɔ n ka wari sarala donc reçu bɛ ka di patron ma k'a jira k'a fɔ nin kalo hakɛ nin kalo in sara maintenant contrat date baarakɛden taa don so a i bɛ wele i bɛ sigi mɔgɔ min sababu nana n'i ye anw fɛ yen a kɛra grand logeur ye sa a ka teri sa ye somɔgɔ ye sa b'a wele o fana sigi ka nana anw fɛ nin don in de a ka contrat date nin date de ye a taara baara la nin don in a tun bɛ sara nin wari hakɛ de la an b'a compter ɲɔgɔn fɛ de point par point ne ka wari tun ye nin hakɛ in de ye n ye nin kalo hakɛ in de kɛ ka b'o la ka se contrat ka se don ma sisan i ye joli sɔrɔ i yɛrɛ de bɛn'a fɔ n ye nin hakɛ de sɔrɔ donc o wari de bɛ bɔ k'o compter i jatigi sigilen ɲɛna i ka seere sigilen ɲɛna k'a di i ma fo i yɛrɛ k'a fɔ n ka wari dafara de foyi t'a jɛ donc ni mɔgɔ min fana ko n ta mara n yɛrɛ bolo problème t'a la o bɛɛ la wari na sara an kɔni ne fɛ yen an b'i wele k'a fɔ i ka wari nana sara i bɛ n'i ka wari nɔfɛ tu signes k'a fɔ n ye n ka nin wari in sɔrɔ n kalo wari sɔrɔ maintenant i taa don so an bɛ se ka min kɛ ka fiche de paie dilan k'a d'i ma avec la totalité de l'argent que t'as reçu i ka baara kɔnɔ i ka wari foyi tɛ fo i ka sɔn k'a fɔ n ka wari dafara foyi t'a jɛ o bɛ kɛ fana seere de ɲɛna dɛ seere de fana b'a la donc ni baara yɔrɔ dɔw bɛ tɔn dɔw bɛ mɔgɔw di ka wari bɔ c'est vrai mɔgɔ dɔw b'a kɛ mais anw fɛ yen anw ka baara y'an yɛrɛ lakanatɔn an tɛ se ka wari minɛ o la o mɔgɔ bɛ ka fɛn min k'i yɛrɛ ye i tɛ se ka sara ɲini yɛrɛ kun o la o c'est comme ça ne k'a fɔ n ko e ka na n b'e dɛmɛ ɔ e ye ne dɔ de ye ne k'a fɔ n ko n sara n k'i dɛmɛ o kɔrɔ ne ne bɛ ka min fɔ kuma ɲɛnamaba de ye parce que e ko sara t'a la foyi t'a la aw yɛrɛ bɛ balo cogo di très bien anw bɛ balo ni cotisation ye o y'an ka balo sira fɔlɔfɔlɔ ye parce que fɛn o fɛn nana anw yɛrɛ de bɛ cotisation kɛ baarakɛdenw de bɛ cotiser tɔndenw de bɛ cotiser donc o an y'a daminɛ ni o de ye hali bi an ka base ye o de ye donc o kɔnɔna la baɲumankɛw bɛ ka an dɛmɛ sisan mais hali bi an ka balo sira fɔlɔ ye an ka cotisation na an m'o tigɛ k'a fɔ bi k'an ye wari sɔrɔ k'an bɛ cotisation tigɛ an m'a tigɛ hali bi kabi quatorze wagati i ma y'a fɛn ko don fana an kira donc don quatorze an bɛ ka taa an ka cotisation de ye ani an ka réseau ba fana bɛ yen n'o ye UACDDDD ye an tɛ se ka kuma tɛmɛfan ka da la olu b'an kɔkɔrɔ su ni tile hali wariko ta sira kan n'an bɛ dɔrɔn b'an latɛmɛ o ye réseau ba ye réseau min bɛ yen bi ni tɔn kɛmɛ naani kɔ de b'a kɔnɔ pour la défense des droits des démunis tɔn in bɛɛ ye mɔgɔ degunnenw mɔgɔ tɔɲɔnnenw ka fara ɲɔgɔn tɔnw de kɛlen ka réseau ba former donc o réseau an b'o kɔnɔ donc ni fɛn o fɛn nana an na k'an dɛsɛra o la a kɛra fanga ta sira ye o a kɛra sariya kunda ye o a kɛra wariko kunda ye o réseau in b'an latɛmɛ o la parce que an ye réseau in membre dɔ de fana ye donc ka fara an dɛmɛbagaw wari eh, a tɔgɔ eh, financiers fana ka bi alhamdulillah an y'olu sɔrɔ ni don ka gɛlɛn mɔgɔ ma o fɔ mais don nɔgɔyara i fana k'o fɔ k'Ala barika da Bi kɔni an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ fan caman minnu bɛ k'an ka kɛlɛ kɔkɔrɔmadon pour que an ka se ka bɔ degun kɔnɔna la. N'i y'a jateminɛ fana an ka jamana in na a fɔra ko denmisɛnnin n'i ma san tan ni seegin sɔrɔ i tɛ don baara dɔw kɔnɔ aw b'o o ko ɲɛnabɔ cogo di? Anw b'o ko ɲɛnabɔ o kɛlɛ bɛ anw anw concerner anw yɛrɛ b'o la mais mhm. anw ka kɛlɛ ti k'a fɔ ko a kana kɛ ou bien a ti kɛ Parce que n'i ko mɔgɔ ma ko nin man ɲi nin to yen min ka ɲi i b'o de d'a tigi ma p walasa a bololankolon kana to c'est vrai jamana y'a fɔ ko san tan duuru sanni k'a sɔrɔ i man kan ka baara kɛ ɛɛ ɔ mais jamana tun ka kan ka fɛn dɔ bila a place fɔlɔ min bɛ denmisɛnnin an bɛ se ka baara kɛ sanni san tan duuru cɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko kana baara sanni san tan duuru cɛ misali la bɛɛ ko ko ka taa école la a fɔra ko a tɔgɔ ye di o tan dalifa politigi nana ko e vkɔ dɔnku tu la zanfa a kɔ o o tigi nana bɛɛ tɛgɛɛrɛ fa jara bɛɛ ye mɛ ki de kɔnc na se seeko la dan v poro bɛ ɲini i b'a sɔrɔ segu ko bɛka taa la bɛ ka kalan kɛ paraww de bɛ wari bɔ ka denmisɛn ka tɛ sara tɛ dɔw la i b'a sɔrɔ village dɔw bɛ yen nɔ an y'a ye kɔsanin ninnu na Kolokani mara la village dɔw bɛ yen nɔ bɔgɔso donnen don ka sebebolo tigɛ ka k'a tɔli ye denmisɛnninw bɛ cours k'o de kɔnɔ samiyɛji b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen tilema b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen nɛnɛ b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ nɛgɛso ta tuma dɔ la ka nɛgɛso bolilen de kɛ kilomɛtɛrɛ ka taa école kɛ ka tila ka segin ka na u ka village la donc Jamana min bɛ yen ni mɔgɔ kalan ma ta ba la halisa jama fanba ma sɔn k'a fɔ ko kalan de ye ɲɛtaa sira ye n'i ko ko mɔgɔw ka u denw ka ekɔli sara de bɔ k'u denw kalan bɛna bɛɛ n'i bɔkun de don kuma in bɛ daminɛ yen de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa tunga fɛ bɛɛ n'i bɔkun don mɛ bɛka ka kun dɔ de f'i ye ko min ko de ko jamana ko ko san tan duuru ɲɛ ka baara kɛ dɔnku bɛ kasi ka da de kan sin n'i ye tunga taga sigi mɔgɔ si bɔkun tɛ si bɔkun ye bɛɛ n'i bɔkun don dɔw ta ye kɛlɛ ye dɔw ta ye sokɔnɔ bɛnbaliya ye dɔw ta ye mansa dɔ tɛ yen dekun min kan dɔw ta ye tungataa ka di bɛ taa kɛɛrɛ foyi foyi tɛ na dɔw ta ye sɛgɛn ye

problème y'o de ye maintenant an bɛ se ka min kɛ anw t'u encourager ka na Bamakɔ dɛ n ye min f'i ye an bɛ sensibilisation de o y'an o de y'an ka base ye mm-hmm. parce que nous on n'a pas les moyens k'a fɔ denmisɛnninw ma a ye to kana taa baara la a ye to yan nɔ qu'est-ce qu'on va leur donner o t'anw bolo o t'anw bolo maintenant an bɛ se ka min kɔni kɛ mm-hmm. an bɛ min kɛ surtout depuis an bɛ yen fo bi mm-hmm. o de ye ka sensibilisation kɛ danlɛ v san san an bɛ bɔ ka o mɔ in fɛn kikisjuru ta an b'a daminɛ z de p fɔta mirasi segu kulukoro mɔti sikaso an bɛ a bɛpɛ e mɔ ta sa ani nin wagati tɛ nin dɛsɛ ma ka taa so sisan samiyɛkɛ la dɔnku nin b'a sɔrɔ npogotigiw bɛ so pa fana bɛ so dɔnku an bɛ wuli ka taa fɔ u jabalaw la ka taa jigin yen ka su fila fila ta u bɛ kelen kelen ta dugu bɛɛ ye kelen kelen ka kuma k'a f'u ye denmisɛn ka taa bamakɔ sani san tan duuru cɛ kɔrɔ de b'a la ɲangata ka bon mineur de kan ni majeur ye mineur de ne ka ka tɛmɛ majeur kan bon ekɔli nafa fana an b'o f'u ye kosɛbɛ k'o don u kun na anw ka baara yɛrɛ fana kɔnɔ anw bɛ denmisɛnnin caman lasegin ka taa ekɔli la minnu tɛ quinze ans bɔ mhm. seerew fana b'a la minnu bɛ se k'o seereya anw bɛ npogotigiini caman lasegin ka taa ka taa u parents lafaamuya fɔlɔ mhm. sani u ka taa k'a fɔ nin den ma se bamakɔ na ye a kan ka taa ekɔli de la dɔnku ni min parent min sɔnna k'an lamɛn an b'o den lasegin ka taa mhm. Appui min se b'an ye an b'o k'u ye u ka se ka taa ekɔli la mais le problème c'est que moyen ko de b'a jɔ kuma bɛɛ n'i y' den bɛ taa dɛmɛbaga tɛ n bolo dɔnku a bɛ taa dɔ ɲini ka na ne dɛmɛ n n nana ekɔli la jɔn b'o kɛ ne ye caman tila ekɔli de taara de i den min min kɛkɔ la a ka to kɛ baara la a bɛ fɛn sɔrɔ dɔnkuc porote deli an ka baara anw ma ekɔli bila an ksi mɔgɔ si kan

aw bɛ baarakɛlaw ka accompagnement ni fɛn kɛ aw hakilinata ye mun ye o la a taara enquête kɛ wa ne tun tɛ nin kuma in laban fɔ ne tun ka nin hali n'i tun ma ɲininkali kɛ ne tun bɛ nin kuma in fɔ n nana n'a ye n kɔnɔ a fɔli tun ye wajibi de ye n ma mhm. ka d'a kan n yɛrɛ ye mɔgɔ min ye an bɛ min kɛ mhm. baara la salon nin ɲɔgɔn kuma ma se dɔɔnin mhm. o tuma an bɛ ka kule ko ji kalaman bɔnna jiratu kanaba i kan nin ɲɔgɔn kuma sɔrɔ an b'o kɛlɛ la salon k'a fɔ ko an tɔɲɔgɔnmuso dɔ bɛ yen k'a ka patɔrɔn ye ji kalaman bɔn a kan n'o bɛ patɔrɔn ka muso de don ji kalaman bɔn a kan a jiratu kanaba ye dɔnku salon ɲɔgɔn kuma an b'o an b'o kɛlɛ la mɛ na ni an y'o kɛ ko dɔ de y'o kɛ an na n'an ye min kɛ an fana ka o kuma fɔ dɔnku sabu ka y'a fɛ n tun tɛ bɔ nin kɛnɛ kan fewu fo ka da ma ka kuma na hali n'i tun ye ɲininkali kɛ ne la n bɛ se ka min fɔ o la o de ye k'a fɔ fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la Fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la juguman na a tɛ ni bɔ kun bɔ ni bɔli tɛ foyi solution ye mɔgɔ i kunfɔyɔrɔ ɲini hali ni sariya sariya bɛ bɛɛ kama hali n'i ma lamɛn i boli k'a fɔ yen nin de kɛra n na nin ma bɛn n ma nin de nin bɛ n kan nin de bɛ ka n tɔɔrɔ baara tɛ jagoya ye mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ baaraɲɔgɔn ye fɛn dɔ de ye n sara n k'a k'i ye de don a kɛ n ye n k'i sara de don dɔnku n'a tɛ ka ɲɔgɔn nimisi wasa baara kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ si ka degun ye ne bɛ se k'o de fɔ dɔnku fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la a tɛ nin bɔ kun bɔ ni ka bon adamaden ka bɔli ma ni tɛ se ka foyi juru sara n bɛ fɔ ka foyi juru man kan ka sara ni nin ni ka bon juru sara ma k'a fɔ i ye nin kɛ n na n b'i faga ka mɔnɛ bɔ i ye nin fɔ n b'i faga ka mɔnɛ bɔ ni ka bon fɛn dɔ juru sarali ma diɲɛ kɔnɔ yan Dɔnku fɛn min don waleya min don an ka laɲini tɛ an ka fɛn kanunen tɛ dɔnku pour te dire que a waleya ma a ma bɛn a ma bɛn parce que fɛn min fɛn fɛn mana kɛ adamaden na n y'o de fɔ a tɛ nin bɔ kun bɔ yɔrɔ dɔ ɲini k'i kun fɔ anw ye fana engagement min kɛ o de ye sensibilisation ye ee o tɛ niveau fitinin yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko in kɛra ka don seli de kɔnɔna la fɔ seli seli tile fila bɛ tile saba de ko in kɛra dɔnku an bɛ an y'a daminɛ kaban mɛ o ye dugumala ye an b'a fɔ an ka jɛkulu la k k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ tabaga ye fɛn fɛn k'i la i dama kasi tɔn na an deli k'o de fɔ ka kɔrɔ dusu mana kɛɲɛ cogo o cogo kana na ni waleya sugu ninnu kɛ fangabondaw bɛ yen an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ bi alihamudulila dɔn isi dɔ ka ɲɛf'u ɲɛna mɛ tɛna a tɛ mɛn sɔɔni o baaraw yɛrɛ bɛna b'an bolo sɔɔni an bɛ araj arajo caman cibler ani ka média caman cibler ka cari yɛrɛ bamanankan na k'a fɔ nin ko sugu ninnu an kana kɛ an ka waleya ye an kana k'an taabolo ye dɔnku ni ala sɔnna sɔɔni an bɛna se aw telesow ni arajoso caman ma ka se k'an sigi ka kuma in bakurunba fɔ ka kuma in fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ an man kan ni nin kɛli ye an man kan ka don a da fɛ fɛn o fɛn mana kɛ an kana nin kɛ ka juru sara dɔnku nka aw talen an bolo an b' baara la bi to an bɛna na se aw ma ni ala sɔnna ma Sensibilisation ɲuman kɛ baarakɛyɔrɔ la parce que olu yɛrɛ de ye an ka société kolo gɛlɛnma yɔrɔ ye olu de b'an ka so olu de bɛ taa sugu la olu de bɛ fɛn caman kɛ dɔnku o ɲininkali fana diyara kosɛbɛ n hakili la ɲɛ bɛ n yɛrɛ ka masque la ninnu na an ka logo de b'a kan dɔnku anw ye fɛn min ŋaniya e bɛ se k'a kɛ mɛ message bɛ ka taa minnu ma Jariri ne k'o de fɔ anw ye min daminɛ déjà o de ye kunnafoni dili ye du ni du ka kɔmi fara ɲɔgɔn kan saba nin wagati na sinon an ka baaraw de ka kɔrɔ mɛ ka don du ni du ka ɲɛfɔli kɛ an tɔɲɔgɔn baarakɛdenw ye bana in kan parce que bana in kunnafoni ka ca nkalon b'a la tiɲɛ b'a la ni mɔgɔ min kalannenba tɛ i tɛ barokɛdaba la i t' kunnafoni jɛlen sɔrɔ dɔnku an ka baara de san ka don du ni du ni du ka ɲɛfɔli kɛ baarakɛdenw ye bana in bɛ tantɔ de a bɛ sɔrɔ nin sira de fɛ a manifester nin cogo de la i bɛ se ka nin ni nin kɛ i kan'a sɔrɔ ani n'a y'i sɔrɔ i ka kan ka mun fana kɛ dɔnku mesure de prévention signe principal ani a tɔgɔ i bɛ se ka se yɔrɔ minnu na en cas n'i sigar'i yɛrɛ la dɔnku o dɔrɔn tɛ an masque fana d'u ma k'a fɔ a ye masque minɛ Masque in ka kan ka utiliser cogo min fana an b'o fana ɲɛf'u ɲɛna mhm. donc euh, i k'a don wagati bɛɛ mhm. ani mesure de barrière surtout mhm. tɛgɛ di mɔgɔ ma o ni n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ k'a kɛ i nɔngɔn kɔnɔ ninnu n'i kana i tɛgɛ maga nun n'i ɲɛ ninnu na donc an b'o o baaraw la euh, Bamakɔ kominiw kɔnɔ ani euh, Jamana ninnu ye minnu fɔ fana n'o ye ADDAD jamanaw ye burukina benɛn togo mali kɔdiwari senegali laginɛ olu fana nin baara kelen bɛ olu fana fɛ yen dɔnku pour que baara in ka bɔ a kala ma kosɛbɛ fo semaine in kɔnɔna la de an bɛna baara in kolo girinya kosɛbɛ n bɛ minisiri fo nin yɔrɔnin na promotion de la femme fo olu de ye an wele ka masiki kɛmɛ fila d'an ma dɔnku n'i ye ɲuman dogo k'i ye de dɔnku an bɛ minisiri fo madame Diakité Aïssata Kassa Traoré o don na ale y'an wele ka masiki kɛmɛ fila d'an ma a kɔni t'an bɔ a yɛrɛ ka fɔ la mɛ nka a jira don an fanga fara ale ta kan pour ka bana in kɛlɛ dɔnku masiki ninnu an t'u don A dira anw de kama bɛ a di an tɔɲɔgɔn ma n'ala sɔnna an ma da kɔrɔ bɛ kama lajɛ b'i fɛ ka fɔ mali bɛɛ ye i ka fɔ ɛɛ wla ka minɛ fɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye o de ye k'a fɔ d'abord an ka jamana ala k'a kisi bana in tɔɔrɔ ma ala ka bana in da hakɛ la Ala ka lakalilisi di an ma ka se n'a fanga d'an gouvernement ma ani anw yɛrɛ k'a lafaamuya mɛn ko ɲuman ka se k'a kɛlɛ k'a bɔ jamana kɔnɔ ni diɲɛ kɔnɔ cogo min na o kɔfɛ n b'a fɔ an bɛ kuma min kɔni ne ye baarakɛden ko ye bi baarakɛden ko bɛɛ de sen b'a la bɛɛ de ka baara don bɛɛ ka bɛɛ niyɔrɔ b'a kɔnɔ n'i ye lakana fɔ dɔrɔn lakana chaîne in ka jan kojugu mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ jɛ kelen tɛ jɛkulu kelen tɛ se lakana ye bɛɛ ka baara de ye parce que sigi sigiyɔrɔma sigiyɔrɔma de don ka na fo ka se a lakana in sabati yɔrɔ ma donc bɛɛ k'i sen don a la baarakɛden mana kɛ cogo cogo ni dɔ y'a lafaamu ni dɔ gɛrɛla la dɔ y'a k'i dɔ ye a bɛ dɔ lamɛn surtout mɔgɔw bɛɛ mago bɛ an na i mana kɛ cogo cogo i mago bɛ baarakɛla la bi se b'i ye o se t'i ye o fɛn b'i kun fɛn t'i kun i kalanna i ma kalan bɛɛ mago b'a la donc baarakɛla ka ko an bɛɛ k'i sen don a la ani n'u taara fɛnɛ an ka lajɛ ka e, ladonko ɲuman di baarakɛla ma e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ i bɛ bɔ ka du to mɔgɔ min bolo i denw b'a bolo i ka dumuni b'a bolo i ka fɛn bɛɛ b'a bolo n'i y'a tigi ladonko ɲuman kɛ a b'i nimisi wasa mɛ n'i ye ka don n'a tigi cɛ dɔrɔn a bɛ se ka bɛn a ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la a tɛ laban ɲuman donc an bɛ o lamada kɛ jamana ye ka tila k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ kabini 2011 anw bɛ kule la mali kɔnɔ k'a fɔ ko mali ka jamana eh, mali jamana ka eh, convention 189 bolonɔbila n'o ye convention particulière ye baarakɛden ka lakana kama mɛ halisa mali jamana ma eh, a, a tɛgɛnɔbila i n'a fɔ farafinna jamana caman m'a tɛgɛnɔbila cogo min na donc an bɛ an bɛ segin ka kanni kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ni ni convention an mago b'a la u ka se k'a kɛ an ye donc o kɔfɛ n bɛ bɛɛ fo ka se k'a fɔ baarakɛlaw ɲɛna k'a fɔ anw man kan ni waleya dɔw ye an olu dabila dusu mana bɔ cogo cogo an ka perefeere ka baara bila o ka ɲɔgɔn ka ka ko dɔ kɛ hali n'a sɔrɔ dɔ kɛra an k'a juru sara ni ni bɔ ye walima ɲangata ni joginw ye dɔnku n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen An yɛrɛ b'i fo k'i waleɲumandɔn i ni ce i ni baraji i ka nin kunafoli in diyara n na AGITATV filɛbagaw an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la nin de tun b'an bolo bi ka jira aw la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma a ye d'a la ko coronavirus bɛ yen tiɲɛ don a y'aw yɛrɛ tanga ka aw kɛrɛfɛ mɔgɔw tanga.